Daoibh gach duine. San fhíseán seo beidh mé ag díriú ar shraith pictiúr a dó. So, is é teideal na sraithe seo ná Samhradh Iontach. Lá amháin, bhí Máire agus Áine ag caint faoin samhradh. Bhuail siad lena chéile sa chathair sa phlás siúil or to expand on your sentences taobh amuigh den séipéal. Bhí an ghrian ag taitneamh. Bhí a lán le plé acu. Dúirt Máire go mbeidh samhradh iontach acu. Bhí siad ag súil go mór leis an samhradh. Now, anyone ag féachaint ar an bhfíseán seo, rinne mé dearúd ar rud éigin. Hmm. Tá an ceart agat. Ní dúirt mé sa chéad phictiúr, I didn't say sa chéad phictiúr. That was on purpose. Hmm. So do not forget to say sa chéad phictiúr lá amháin. Alright so sa dara pictiúr, ar dtús bhí siad ag lorg post samhraidh. Bhuail siad leis an mbainisteoir, with the manager, san óstán áitiúil agus rinne siad agallamh. Bhí an bainisteoir lánsásta leis na cailíní agus thug sé post samhraidh dóibh. Post samhraidh tuiseal ginideach. Thosaigh na cailíní ag obair an lá ina dhiaidh sin, nathanna cainte anseo. Bhí siad ag glanadh na seomraí san óstán. Bhí áthas ar na cailíní nó bhí siad ar mhuin na muice. Bhí áthas an domhain ar na cailíní. Again show the examiner what you can do. Sa tríú pictiúr, cúpla seachtain ina dhiaidh sin, chuaigh na cailíní ar saoire go dtí an Róimh, san Iodáil, in Italy, again expand on your abairtí, Chaith siad cúpla lá ag siúl timpeall na háite agus chonaic siad na radhairc. sa chathair. Chuaigh na cailíní ag siopadóireacht agus cheannaigh siad rudaí deasa. Cheap na cailíní go raibh an chathair gleoite. Sa cheathrú pictiúr, nuair a tháinig na cailíní abhaile d'imir siad peil leis an gclub áitiúil agus bhuaigh siad an corn. Again here, cailíní, if if you're trying to maybe learn that little bit less still do well, you could just say bhuaigh siad. Bhuaigh siad, they won. You don't have to say an corn or you could say bhuaigh siad an duais if you wanted to use a different word as well. So again, do whatever suits you. Bhí na cailíní ar mhuin na muice. Chomh maith leis sin, chuaigh na cailíní go dtí an phictiúrlann, an phictiúrlann with a séimhiú cause is ainmfhocal baininscneach é, it's a feminine noun, agus d'fhéach siad ar scannán iontach. Bhí an áit plódaithe le daoine. D'ith siad grán rósta, bhain siad an-taitneamh as an scannán. Chaith Máire agus Áine cúpla lá ag obair le Naomh Uinseann de Pól, Saint Vincent de Paul. Chuaigh siad timpeall na háite agus chabhraigh siad leis na daoine bochta. So some verbs are followed by prepositions, chabhraigh le, to help. Thug siad bia Now to expand your sentences you could say, Ceapairí agus anraith do na buachaillí bochta. Gabh mo leithscéal, do na daoine bochta. Dúirt an bhean míle buíochas leis na cailíní, bhí áthas orthu. So bhí sé sin sa chúigiú pictiúr. Sa séú pictiúr, ag deireadh an tsamhraidh, Tuiseal Ginideach, the end of the summer. Dúirt na cailíní go raibh samhradh go hiontach. acu nó go raibh an samhradh go hiontach. Rinne siad a lán rudaí agus bhí áthas an domhain orthu. Bhí siad ag súil leis an mbliain seo chugainn. So again, gach duine anseo. Focus on foghraíocht, pronunciation. Reuse the same nathanna cainte arís agus arís agus arís. The examiner sees one sraith pictiúr from you.